titawerenga mariko chapter 12 verse ya 30 tinaphunzira za chikondi cha mulungu kodi mulungu tingamkonde bwanji chifukwa mawu athu pa mariko chapter 12 verse ya 30 akuti timukonde mulungu ndi mtima wathu wonse timukonde mulungu ndi moyo wathu wonse ndi malingaliro athu onse komanso ndi mphamvu zathu zonse ndeno wikiyo tinaphunzira mmene tingamkondere mulungu ndi mtima wathu wonse kodi tingamkonde bwanji mulungu ndi mtima wathu wonse ndipo tinaphunzira kuti tingamkonde mulungu ndi mtima wathu wonse pamene ifeyo mu mtima mwathu muli mzimu wa mulungu kodi mzimu wa mulungu ubwera bwanji mu mtima mwathu mzimu wa mulungu ubwera mu mtima mwathu pamene ifeyo tikuchita mawu pamene ukuchita mawu ndiye kuti ukulola mzimu wa mulungu ukapezeke mu mtima mwako ndipo pamene mzimu wa mulungu ukupezeka mu mtima mwako ndiye kuti iweyo ukumkonda mulungu ndi mtima wako wonse ndipo tinazaphunziranso kuti kodi tingamkonde bwanji mulungu ndi moyo wathu wonse tinaphunzira kuti moyo wako wonse uli ngati chipaso chimene ukuyenera kukaonesa kwa anthu kodi anthu akuona chani pa iweyo kodi ukuonesa chani kwa anthu za yesu khristu kodi anthu akuona yesu khristu pa moyo wako moyo wako uli ngati chipaso kapena chomwe ungaonese

ngati anthu akuona kupereka mwa iweyo ndiye kuti moyo wako ndi kupereka ngati anthu akuona maboza pa moyo wako ndiye kuti iweyo ndi maboza kodi anthu akuona chani pa moyo wako akuti kumkonda mulungu ndi moyo wako wonse ndi pamene ukuonesa zipaso zabwino pa moyo wako chipaso cha mzimu woyera akuti ukakhale wachikondi ukakhale opirira akuti zipaso zimene ambuye yesu amaonesa kapena chipaso cha mzimu woyera chimene chili pa galatiya 5 verse 22 akuti chimenecho ndi chimene ukaonese ukamaonesa zimenezo ndiye kuti iweyo uli ndi kuthekera komukonda mulungu ndi moyo wako wonse ndeno mu siku la lero tikufuna tiunikire mmenenso tingamkondere mulungu ndi malingaliro athu onse chifukwa tikawerenga maliko 12 vesi a 30 zikuonesa kuti pali ma levels okwana 4 amene tingaonese chikondi chathu kwa mulungu akuti tinkonde mulungu ndi mtima wathu wonse tinkondenso mulungu ndi moyo wathu onse tinkonde mulungu ndi malingaliro athu onse komanso tinkonde mulungu ndi mphamvu zathu zonse mu siku la lero funso ndi lakuti kodi tingamkonde bwanji mulungu ndi malingaliro athu onse tingamkonde bwanji mulungu ndi malingaliro athu onse

ndimaona lamulo lina lolimbana ndi lamulo limene mtima wanga wavomereza ameneyi anali paulo akuti mu mtima mwanga ndimafunisisa kuchita chimene mulungu akufuna komano vuto ndi zomwe zikuyendanso m'malingaliro anga akuti malingaliro anga pali kususana chimene mtima wanga ukufuna ndi chimene ndikuganiza zikusiyana kenaka lingaliro langa limapezeka kuti likuchita zomwe sindimafuna kuti ngatani ndikachite chifukwa cha zimene ndikulingalirapo kapena chifukwa cha zimene ndikuganizirapo

romans chapter 8 verse ya 5 mpakana 6 akuti anthu omvera khalidwe loyipalo amayika mtima pa zilakolako za thupi koma anthu omvera mzimu woyera amayika mtima pa zimene mzimu woyera afuna mawuwa akutanthauza kuti anthu amene amalola kuti mzimu upezeke mkati mwawo anthu amenewo apangisa kuti mzimu wawo uwapase zoganiza za chimene mzimu akufuna ndipo anthu amene mu mtima mwawo amayikamo mzimu oyipa ndiye kuti nawonso maganizo awo akhala oyipa ndimene zimakhalira ngati ufuna kuti umkonde mulungu ndi malingaliro ako onse ukuyenera kuti choyamba umkonde mulungu ndi mtima wako wonse ngati sunamkonde mulungu ndi mtima wako wonse ndi povuta kuti ukamkonde mulungu ndi malingaliro ako onse chifukwa zimene umaganiza iweyo sizimangobwera ayi zomwe umaganiza chili ngati chipaso ndeno chipaso chimachokera ku mbewu ngati mu mtima mwako wazalamo mbewu ya mzimu wabwino ndiye kuti malingaliro ako akhalanso abwino koma ngati mu mtima mwako wazalamo mzimu woyipa ndiye kuti zoganiza zakonso zikhalanso zoyipa ndimene zimakhalira ndeno sungamkonde mulungu ndi malingaliro ako onse ngati mu mtima mwako wazalamo mzimu woyipa chomwe wazala mu mtima mwako ndi chimene umayankhula chomwe wazala mu mtima mwako ndi chimene umaganiza chomwe wazala mu mtima mwako ndi chimene umachita munthu sumangochita zoyipa ayi ndiye kuti mu mtima mwako muli mzimu woyipa ndeno sunganene kuti ambuye ndiloleni ndizichita zinthu zabwino kapena ndiziganiza zinthu zabwino sungaganize zinthu zabwino pamene mu mtima mwako wazalamo mzimu woyipa ndeno ngati ukufuna kumkonda mulungu ndi malingaliro ako onse malingaliro abwino ndiye kuti mu mtimamo choyamba uzalemo mzimu wabwino akuti iye amene mtima wake awuika pa zoyipa akuti zochita zake zimakhalanso zoyipa iye amene mtima wake ayika pa mzimu woyera akuti ndi mzimu woyera umene umakupangisa kuti uzikachitanso zinthu zabwino kodi ifeyo tikumkonda bwanji mulungu wathu tikumkonda ndi malingaliro athu onse kodi malingaliro athu ndi amtundu wanji pamene takhala tikuganiza chani akuti tisanapange chinthu chomwe chimachitika ndi kaganizidwe kathu palibe chimene munthu amachita chomwe sichinayambe ndi maganizo palibe khalidwe limene munthu amayendamo lomwe silinabwere kamba koganiza akuti china chilichonse chimakhazikitsidwa pa moyo wako malinga ndi zimene iweyo umaganiza zomwe umaganiza zimachokera ku zomwe umazala mu mtima mwako kodi mu mtima mwako ukuzalamo chani mu mtima mwako ukazalamo mawu a mulungu ndiye kuti uyankhula mawu a mulungu mu mtima mwako ukazalamo pemphero ndiye kuti uzipemphera ukazalamo kuchita mawu ndiye kuti ukhala munthu ochita mawu chomwe ukuchita kapena chomwe ukuzala mu mtima mwako ndi chimene umachita kodi ndi khalidwe lanji limene tikuyendamo ndi khalidwe lanji limene tikuchita sikuti khalidweli linangobwera ayi linabwera kamba ka zimene ifeyo tikuchita linabwera kamba ka zimene ifeyo tikuzala mu mtima mwathu kodi mu mtima mwathu timazalamo mwa mtundu wanji timazala mu mtima mwathu ndi zomwe ifeyo tikuona ndi maso athu timazala mu mtima mwathu ndi zomwe ifeyo tikumva ndi makutu athu zomwe ukuwerenga ndi zomwe umaganiza zomwe ukumvesera ndi zomwe umaganiza ndeno usamadabwe kuti kodi ambuye chifukwa chani neyo ndikuganiza izi uzifunse nanga ndi chani chimene wazala mu mtima mwako kodi wakhala ukuwerenga chani wakhala ukumvesera chani sungasinthe khalidwe lako ngati sunasinthe zimene weyo ukuwerenga sungasinthe khalidwe lako ngati sunasinthe zimene weyo ukumvesera zomwe umamvesera ndi zimene umayankhula zomwe umamvesera ndi zimene zimakupasa chilakolako kapena zimakupasa maganizidwe ako sungaganize chinthu chomwe weyo sunachione kapena sunachionerere kapena sunachiwerenge zomwe ukuwerenga uziganizira zomwe ukuonera uziganizirapo akuti iwo amene azala mzimu wa mulungu mkati mwawo akuti ndi mzimu omwewo azachita zofuna za mzimu wa mulungu iwo amene azala mzimu oyipa mu mtima mwawo azachitanso zoyipa molingana ndi mzimu umene uli mkati mwawo sizimangochitikayi ngati khalidwe lili yoyipa uzifunse ndiye kuti chilipo china chake choyipa chimene wazala mu mtima mwako ukuyenera kukachichosa ndiye kuti kumkonda mulungu ndi malingaliro ako onse ndi pamene wasintha zimene weyo ukuzala mu mtima mwako ukaganize zabwino

ndi malingaliro ako onse ndi pamene iweyo walolera kuti maganizo anga akachokere ku mzimu wa mulungu aefeso chapter 4 verse ya 23 aefeso chapter 4 verse ya 23 23 verse mawu akuti mtima wanu umene uli gwero la maganizo anu usanduke wasopano haleluya akuti mtima wanu umene uli gwero wa maganizo anu usanduke akuti mwa ine mwayika mtima mwa ine mwayika mzimu akuti mzimu wanu umene uli mwa ine umenenso uli gwero la maganizo anga akuti mzimu umenewo muusanduse ngati simusandusa mzimu uli mwa ine ndiye kuti khalidwe langa silisandukayi ndi zimene paulo akutiuza akuti ngati ufuna kuti khalidwe lako lisanduke likhale labwino ngati ufuna kuti maganizo ako asanduke akhale abwino ngati ufuna kuti mayendedwe ako machitidwe ako asanduke akhale abwino ndi pokhapokha gwero la maganizo ako limene lili mzimu wa mulungu ukatani ukasandukenso kapena gwero la maganizo ako amene ali mtima wako ngati mtima wako wasanduka ndiye kuti maganizo akonso asanduka aefeso 4 chapter 23 timene ndimawerenga akuti mtima wanu umene uli gwero la maganizo anu usanduke wasopano mtima wanu osati mtima wanga akuti baba mtima wanu umene uli gwero la maganizo anga akuti umenewo usanduke osati mtima wanga ngati maganizo ako amachokera ku mtima wako ndiye kuti pali vuto ndi chifukwa chake umakhala ndi zilakolako zosakhala bwino ndi chifukwa chake umaganiza mosakhala bwino koma mawu akuti ulole kuti maganizo ako achokere ku mtima wa mulungu kodi maganizo ako achokera bwanji ku mtima wa mulungu pamene walola mzimu wa mulungu kukapezeka mu mtima mwako akuti mzimu wa mulungu ndi omwe umabweresa malingaliro abwino ku bongo wako malingaliro abwino samangobwera ayi amabwera kuchokera ku mzimu umene uli mkati mwako ndiyeno tikamati kumkonda mulungu ndi malingaliro ako onse kumkonda mulungu with all your mind ndi pamene ukulola malingaliro ako kusogozedwa ndi mzimu wa mulungu kodi amene akupanga control maganizidwe ako ndi ndani ambiri mwa ife zoonera zathu zikupangisa kuti maganizidwe athu asinthe ndiye kuti chikupanga control machitidwe athu maganizidwe athu ndi zomwe timaonera ndi zomwe timavesera kodi tikuvesera nyimbo za mtundu wanji kodi tikuonera nyimbo za mtundu wanji muzaona kuti nyimbo zimene tikuonera ndi zomwe zikupanga influence kaganizidwe kathu ndi zomwe zikupangisa ifeyo tizikhala ndi zilakolako zosakhala bwino ndiye kuti sitikumkonda mulungu ndi malingaliro athu onse iye amene akumkonda mulungu ndi malingaliro ake onse ndi amene akulola kuti mzimu wa mulungu mkati mwake u pereke maganizo abwino m'malingaliro ake kodi tikumkonda mulungu ndi malingaliro athu onse akuti ambuye lolani kuti mzimu wanu ukakhale gwero la maganizo anga ndi chimene siku la lero mulungu akutiphunzisa akuti pempherani kuti mzimu wa mulungu akakhale gwero la malingaliro anu mzimu wa mulungu akakhale gwero la kaganizidwe kanu koma ngati maganizo anu akuchokera ku zomwe mumadya ndiye kuti pavuta ngati maganizidwe anu akuchokera ku zomwe zosakhala bwino zomwe mmaonera ndiye kuti pali vuto ngati maganizidwe anu akuchokera ku zosakhala bwino zomwe timamvesera ndiye kuti pali vuto akuti tiyeni tikasinthe zomwe ifeyo tikuonera tikasinthe zomwe ifeyo tikuvesera tikasintha pamenepo ndiye kuti zoganiza zathu zikakhalanso zabwino zochita zathu zikakhalanso zabwino tikatero ndiye kuti tikumkonda mulungu ndi malingaliro athu onse haleluya tamfunsa neba wako kodi ukumkonda bwanji mulungu wako mawu akuti choyamba umukonde mulungu wako ndi mtima wako wonse umukondenso mulungu wako ndi moyo wako wonse uzamukondenso mulungu wako ndi malingaliro ako onse ndeno sungamkonde mulungu ndi malingaliro ako onse pamene usanamkonde ndi mtima wako akuti choyamba umkonde mulungu ndi mtima wako kumkonda mulungu ndi mtima wako wonse ndi pamene mu mtimamo muli mzimu wa mulungu nde ndi mzimu wa mulungu ali mu mtima wako amene apangise kuti malingaliro ako akakhale abwino ngati zoganiza zako sizili zabwino ndiye kuti vuto sunamkonde mulungu ndi mtima wako choyamba mkonde mulungu ndi mtima wako wonse then kenaka ukakwanisa kumukonda mulungu ndi malingaliro ako onse akuti tisa- tisa- tisayambire pa njira yayi tisayambire kusogolo uyambire penipeni uyambire pa mbewu ndiye kuti choyamba zala mbewu yabwino mu mtima mwako zala mzimu wa mulungu mu mtima mwako uzala mzimu wa mulungu mu mtima mwako pamene ukuchita mawu iye amene akuchita mawu akulola mzimu wa mulungu azalidwe mu mtima mwake mzimu wa mulungu ukazalidwa mu mtima mwako ndi mzimuwo umene ubwerese malingaliro abwino

tikuzala bwanji zakuthupi mu mtima mwathu zomwe timaonera akuti mafilimu ena amene tikuonerawo akuzala mzimu oyipa mu mtima mwathu nyimbo zina zomwe tikuonerazo kapena nyimbo zina zomwe tikuveserazo zikuzala mzimu osakhala bwino mu mtima mwathu ndi chifukwa chake tikumakhala ndi zilakolako zosakhala bwino tikumakhala ndi maganizo osakhala bwino chifukwa chani mwa ife tazala mzimu oyipa kodi mulungu akufuna kuti tizale chani tizale mzimu wake tizale zintchito zabwino tizale mawu ake tizale pemphero kuti kenaka maganizo athu akakhala abwino haleluya ndikufuna kuti pamene ulipo ukayimirire kuti ambuye ukazifunse kuti ambuye kodi mumtima mwanga ndazala chani ambuye ndithandizeni kuti mumtima mwanga ndizalemo mphaso yabwino ndizalemo mbewu yabwino yomwe ikabwerese maganizo abwinobwino afilipi chapter 4 verse ya 8 afilipi chapter 4 verse ya 8 akuti posiriza paulo amene nanenso ndikuyankhula posiriza akuti posiriza abale muziyika mtima pa zilizonse zabwino kwambiri ndi zotamandika akuti mtima wanu uyikeni pa zinthu zabwino ndipo zotani zotamandika zutanthauza chani mtima wako ndimene muli mzimu wa mulungu ndi akuti lolani kuti mzimu wanu uzichita zinthu zabwino zokhazokha ndipo zotamandika kodi muganiza chani akuti maganizo anu ikanimo zabwino ndipo zotamandika akuti zinthu zake zili ngati izizi zabwino ndipo zotamandika akuti zimenezo mukayikepo mtima wanu kodi ndi ziti zo likhale pemphero lakuti ambuye ndipaseni zinthu zimenezi Posiriza abale, muziyika mtima pa zilizonse zabwino, osati zabwino chabe, koma kuti zabwino kwambiri ndipo zotamandika. Ndi ziti zimenezo? Akuti zinthu zoona, ndi zolemekezeka akuti mtima wanu ikani pa zinthu zoona zoyankhula zanu zikhale zoona zochita zanu zikhale zoona ndipo zolemekezeka kodi zimene mukuyankhula anthu akuzilemekeza kodi zimene mukuyankhula ndi zoona akuti mukayankhula zoona ndi zolemekezeka akuti pamenepo ndiye kuti maganizo anu akakhalanso abwino zinthu zolungama akuti zikhale zoona zolemekezeka zolungama zinthu zoyera Kodi mayendedwe athu ndi oyera? Kodi machitidwe athu ndi oyera? Akuti zinthu zokongola, kodi mtima wathu tauyika patipo? Akuti mtima wathu tiuyike pa zinthu zolungama, pa zinthu zokongola, pa zinthu zoyera. akuti zimenezo tikaganizirepo osati zinazi tikaganizire zinthu zimene zili zoyera zokongola zoona zolungama ndi zaulemu haleluya akuti ngati mufuna kuganiza kaganizeni zimenezi zomwe muganiza zikakhale zabwino zolemekezeka zotamanda zoyera zolungama zabwino zokhazokha akuti zimenezo kaganizireni ukapanga choncho ndiye kuti ukumkonda mulungu ndi malingaliro ako onse ukumkonda mulungu ndi malingaliro ako onse ngati zimene ukuganiza ukuganiza zoyera zolungama zabwino zomtamanda mulungu zomkwezeka mulungu akuti pamenepo ndiye kuti ukumkonda mulungu ndi malingaliro ako onse umukonda mulungu ndi malingaliro ako onse pamene walola kuti mzimu wa mulungu mwa iwe mkati mwako ubweretse malingaliro pa moyo wako ubweretse malingaliro abwino pa moyo wako pamene ulipo ndifuna kuti ukapemphere kuti ambuye ndamva mawu anu ndifuna kuti zoganiza zanga zikhale zochokera kwa inu machitidwe anga achokere kwa inu komano sindingangosintha zoganiza ndikuyenera ndikasinthe zoonera zanga ndikuyenera ndikasinthe zomwe ndimamvetsera ndikuyenera ndikasinthe zomwe ndimawerenga pandekha sindingakwanise baba ndithandizeni ndisinthe zomwe ndimamvetsera ndisinthe zomwe ndimawerenga ndisinthe zomwe ndimaganiza ndipo mulungu akupatse kuthekera ndikovuta kungosintha ndikovuta kungoyamba kunena kuti ndiyamba kuchita ichi choti sunazolowere koma mulungu akupatse mphamvu imeneyi pamene ulipo ndikufuna kuti ukapemphere ambuye ndipatseni mphamvu yokachita yokazala mbewu yabwino pa moyo wanga ndikazale mbewu yabwino pa moyo wanga pochita zinthu zabwino ndikazale mbewu yabwino pa moyo wanga powerenga zinthu zabwino

ndimawerenga zikakhale zabwino zomwe ndimawerenga zikakhale zabwino zomwe ineyo ndimawerenga zikakhale zokutamandani zikakhale zokukwezekani ndipatseni mphamvu mu tsiku la lero baba ndikawerenge zokhazokha zomwe zili zabwino zokhazokha zingakutamandeni ndipatseni mphamvu baba ndikaonere zabwino zokhazokha zomwe zizale

yasinthidwa moyo wanga usintha ngati mbewu yasinthidwa ndithandizeni baba ndisinthe mbewu yomwe yakhala ikuzalidwa mmoyo wanga ndisinthe mbewu yomwe yakhala ikuzalidwa mu mtima mwanga ndakhala ndikuzala chigololo mu mtima mwanga ndakhala ndikuzala chilakolako chosakhala bwino mu mtima mwanga nansi tsiku la lero ndithandizeni ndizale mbewu yabwino ndizale mawu anu mu mtima mwanga ndizale mzimu wanu mkati mwanga pemphera pemphera pemphera ndithandizeni baba ndipatseni kuthekera ndithandizeni ndipatseni kuthekera ndizale zabwino pa moyo wanga ndizale zabwino mu mtima mwanga ndikukondeni ndi malingaliro anga onse pray pray pray pray pray umukonda mulungu ndi malingaliro ako onse zonse pamene zoganiza zako zikuchokera ku mzimu wa mulungu akuti mzimu wa mulungu ubweretse malingaliro abwino pa moyo wako mzimu wa mulungu ubweretse zoganiza zabwino pa moyo wako mzimu wa mulungu ubwera mu mtima wako pamene iweyo ukuchita mawu a mulungu mzimu wa mulungu ubwera mu mtima mwako pamene iweyo ukuwerenga mawu a mulungu pamene iweyo ukuzala mbewu yabwino mu mtima mtima mwako pemphera pemphera pemphera ambuye ndithandizeni zalani mbewu yabwino mu mtima mwanga mbewu yoyipa yonse imene woyipa anazala mwa ine ambuye kazuleni ambuye ikazulidwe mu zina la yesu khristu pemphera pemphera pemphera pemphera mbewu ina liyonse yomwe woyipa anazala mu mtima mwako ikubweresa zilakolako zosakhala bwino ukubweresa zi- ntchito zosakhala bwino uzulidwe right now mu zina la yesu khristu uzulidwe right now mu zina la yesu khristu zosakhala bwino zomwe zikuyenda mu moyo wako zomwe oyipa anazala mu mtima mwako zizulidwe right now mu zina la yesu khristu mulungu azale khalidwe labwino mulungu azale mawu abwino mkati mwako mulungu azale zochita zabwino mkati mwako mulungu azale asinthe asinthe khalidwe lako asinthe zoganiza zako pamene akusintha machitidwe ako pamene akusintha zozala mu mtima mwako pamene akuzula zoyipa zomwe zinazalidwa mu mtima mwako pemphera kuti ambuye sinthani moyo wanga sinthani moyo wanga mulungu samangosintha moyo wako yayi ama amasintha kaganizidwe kako amasintha kaganizidwe ako kusintha kaganizidwe kako ndi pamene zomwe mazala mu mtimamo zasinthidwa mulungu asinthe asinthe zoonera zako asinthe zomvesera zako kodi ukumamvesera chani siku ndi siku kodi ukumaonera chani siku ndi siku kodi kuwerenga chani siku ndi siku akuti zomwe kuonera ndi zomwe zikubweresa zilakolako zosa zosakhala bwino zomwe ukumvetsera ndi zomwe zikubweretsa zosakhala bwino akuti zimvetserako mawu a mulungu ziwerengako mawu a mulungu ziyankhulako zabwino zomwe iweyo kuwerenga zomwe iweyo kumvetsera zomwe iweyo kuonerera zimenezo ndi zimene zibweretse maganizo mu mtima mwako kodi ukuganiza chani kodi ukuchita chani akuti zochitazo kubwera kamba ka zimene wazala m'malingaliro ako pemphera ambuye sinthani khalidwe langa sinthani moyo wanga zulani mbewu ina yonse yosakhala bwino pa moyo wanga zulani mbewu ina yonse yosakhala bwino pa moyo wanga ndipo mulungu akazule mu zina la yesu khristu mulungu azule mbewu imabweretsa zilakolako zosakhala bwino pa moyo wako mu zina la yesu khristu mulungu azule mbewu imene imabweretsa zilakolako zoyipa pa moyo wako mu zina la yesu khristu baba sinthani moyo wanga baba sinthani moyo wanga ndikukondeni ndi mtima wanga wonse ndikukondeni ndi moyo wanga wonse ndikukondeni ndi malingaliro wanga wonse sungankonde mulungu ndi maganizo ako wonse ndi malingaliro ako wonse pamene sunamkonde ndi mtima wako akuti choyamba mukonde mulungu ndi mtima wako choyamba mukonde mulungu ndi mtima wako wonse wamukonda mulungu ndi mtima wako wonse pamene mu mtimamo muli mzimu wa mulungu akuti ndi mzimu wa mulungu amene amabweresa malingaliro abwino mu mtima mwako aefeso 4 vesi 23 akuti ambuye lolani kuti mzimu wanu ubwerese malingaliro abwino pa moyo wanga lolani kuti mzimu wanu ukhale gwelo la maganizo anga mzimu wanu ukhale gwelo la maganizo anga nawenso pemphera ngati paulo paulo anapemphera akuti ambuye lolani mzimu wanu ukhale gwelo la maganizo anga nawenso pemphera baba lolani mzimu wanu mkati mwanga ukhale gwelo la maganizo anga lolani mzimu wanu mkati

ika mu mtima mwako pamene iweyo ukuchita mawu pempha kwa mulungu ambuye zalani zalani mzimu ochita mawu pa moyo wanga zalani mzimu ochita mawu pa moyo wanga ndikachite mawu anu ndikayende mawu anu ndikayende mawu anu pamene ndikuchita mawu anu ndekuti mzimu upezeka mkati mwanga pamene mzimu uli

maganizo anga akuti pamenepo ndi pamene umkonde mulungu ndi malingaliro ako onse chimene akufuna leroli mulungu akufuna kuti umkonde ndi malingaliro ako onse ukakhala uziganiza mawu a mulungu ukakhala uzipanga maplani omutamanda mulungu omukwezeka mulungu ukakhala ukamayenda uziganiza zoti kodi mulungu akuchita chani pa moyo wanga ukamakhala ukamaganiza ganiza za mmene mulungu aku akuchosera pa 0 kukubweresa pa 10 akuchosera pa 10 kukubweresa pa 30 akuti zimenezo ndi zimene weyo uzilingalirapo ndiye kuti ukumukonda mulungu ndi malingaliro ako onse osamangodandaula yayi takumbukira kodi mulungu akuchosa pati takumbukira kodi mulungu akukuchitira chani takumbukira kodi mulungu sanakupase moyo ena moyo alibe komano mulunguyo akupasa moyo

uganiza zimene mulungu akuchitira ukumkonda mulungu ndi malingaliro ako onse pemphera pemphera pemphera ndipo mulungu akukumbusa akupase choganiza chabwino akupase zochita zabwino akupase zolingalirapo zabwino osamangodandaula osamangolira yayi uli nazo zosangalala nazo uli nazo zosekerera zo- zotukasekerere

simachedwa ndipo simafulumira kena kalikonse mmachita pa nthawi yake usakhale moyo odandaula koma ukhale moyo omukwezeka mulungu kungokhala ndi moyo kungopezeka malo ano kungopezeka malo ano namavesera meseji imeneyi ndiye kuti iweyo ndi wokonderedwa mulungu akukonda akuti zimenezo ndi zimene uziziganizira ndi

apa afilipi chapter 4 verse 8 akuti kodi ufuna kuganiza ziganiza zomtamanda mulungu ziganiza zabwino ziganiza zomkwezeka mulungu ziganiza zomulemekeza mulungu akuti pamenepo ndiye kuti ukumukonda mulungu ndi malingaliro ako onse ukumukonda mulungu ndi malingaliro ako onse kodi ukumukonda bwanji mulungu ukumukonda bwanji mulungu akuti osamadandaula osamayang'ana zakalekale

zimenezo zisiye yang'ana za panopa kodi mulungu akupanga chani ndi moyo wako kodi mulungu akupanga chani ndi sogolo lako kodi mulungu akupanga chani ndi sukulu yako kodi mulungu akupanga chani ndi bizinesi yako mulungu akupanga chani ndi ntchito yako akuti zimenezo ndi zimene uyambe kuganizirapo uli nawo umboni osamangolira yayi umboni uli nawo yamba kumaganizira za maumboni amenewo yamba kumaganizira kumaganizira za maumboni amene mulungu akupasa pokuteteza ndi umboni pokupasa sukulu iweyo ndi umboni pokuchirisa iweyo ndi umboni pokhala ndi moyo siku la lero ndi umboni akuti ndi umboni umenewo ganizirapo zimenezo ganizirapo zimenezo pamene uganizira zimenezo ndiye kuti kumkonda mulungu ndi mtima wako wonse Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Rakaya payata ibayazo rino la mariso la jarika yabo ibayata yazo rano la maraso la jaraka kaya bayata yazo ripa parata yazo rino la mariso la jarika yabo. Thank you, Father. Thank you, Jesus.

Dzusa manja ako mwamba. Atate mu dzina la Yesu Kristo tikuyamikani chifukwa cha nthawi yopamwamba imene munatipasa. Baba, Paulo anapemphera lolani mzimu wanu ukhale gwero la maganizo anga. Afeso ndipemphero lathu mmawa uno ndipo mzimu wanu ukhale wotsogolera nawo. anu mu dzina la yesu khristu aliyense alowa mchipinda chino baba akasogozedwe ndi mzimu wanu kampaseni kuthekera kozala zabwino pa moyo wake mu dzina la yesu khristu achoke muno ndi mbewu yanu achoke muno ndi mdaliso wanu mu dzina la yesu khristu baba katamandikeni baba kakwezekeni atuluke ndi kuwala kwanu atuluke ndi chimwemwe chanu atuluke ndi mdali so wanu akakonderedwe mukam'menyere nkhondo mu dzina la yesu khristu amen